Okondedwa Mayi Malawi, choyamba ndati ndipereke moni. Kaya muli bwanji? Ngati muli bwino, inenso ndili bwino. Amayi, umu ndi mmene ana anu achitira. Amayankha moni kuti ali bwino koma asali bwino. Mhm. Chomwe ndalembera kalata inachi. Amayi, pamene chaka cha 2024 chili kutha, ndakhala ndikuganizira ndi kukumbuka mwa zina zakhala zikuchitika mchakachi chaka chino chakhala chovuta kwambiri koma ngakhale zovuta zinalipo ana anu amazipezera njira zozideketsera mtima mayi ana anu ndi olimba mtima mitima yawo imakhala ndi chiyembekezo nthawi zonse ngakhale akudutsa muzokhoma mukalata ya mayi ine sindinena zambiri ayi zochitika zambiri mchakachi sindidalembe papepala koma chaka chikudzachi ambuye akandisunga ndi moyo ndidzakuwuzani zambiri mayi chaka cha 2024 chidayamba monga zaka zonse zimachitira zikondwerero paliponse Ngakhale ana anu amakondwerera amadziwa kuti zovuta zina zomwe zidali mu chaka cha 2023 zikulowa nawo mu chaka chatsopanochi monga zotsatira za namondwe wa Freddy. Namondwe wa Freddy atachitika adatisira mavuto ambiri amayi. Namondweyo adapangitsa kuti ana anu mazanamazana aluze miyoyo yawo ndi kusiya ena opanda pokhala kotero ambiri akufuna kwabwino adali akuthandizabe kuti anthuwa ana anuwa apeze pokhala ndinso chakudya. Ndiye poti mu nyengo ya mvula iliyonse kusefukira kwa madzi sikulephera, madera ena a ku chigwa cha Shire kudasefukiranso madzi. Mayi, zambiri zachitika m'chakachi. Zinthu zikungokwera mitengo. Chilichonse tikumagula pa mtengo wokwera. Inde kudandaula tikumadandaula ndithu, koma nanga n'kutani amayi? Tikumakhala mopirira momwemo. Mayi, tidafika nyengo ina kudadzabwera nthenda ina yachilendo yomwe imatchedwa kuti monkeypox. kwathu kudali kupemphera kuti nthendayi isafalikire chifukwa ikadatero ana anufe tikadasowa mtengo wogwira ena amapita ku chipatala kuti akathandizidwe oh mmene ndatchula za chipatalamu ndakumbuka pamene ogwira ntchito mzipatala adapanga zionetsero amafuna awonjezeredwe malipiro awo nawo aphunzitsi adachitanso zionetsero zawo malipiro awo atachedwa kulandira nawo ana sukulu adali kupanga zionetsero za upandu ambiri adali kuotcha sukulu zawo pa zifukwa zosiyanasiyana ambiri nkhani inali yosakhutitsidwa ndi chakudya chomwe amadya mayi muli ndi ana amakhalidwe osiyanasiyana nokhanso mukudziwa ena abwino ena oyipa amayi ana anu anayamba kuphana akangoyambana ching'onong'ono akumatenga mipeni mabotolo amowa nkuswa ndikumatemana izi amayi ndizomvetsa chisoni kuba ndiye nkosayamba nkhaza pena paliponse kodi titani kuti zonsezi zilekeke mayi wathu kupemphera ndiye tikumapemphera ndithu mayi ana anufe timadziwa kuti mwezi wachisanu ndi umodzi umazizira kwambiri anthu namatulutsa majuzi awo nkumavala ena namasonkha moto nkumaothera kuti amve kutentha mayi chaka chino mwezi uno unaziziranso koma osati kuzizira kwake kotherana kwa moto ayi ana anu anazizidwa ndi mthenga omvetsa chisoni kwambiri kuyambira tsiku loyamba la mweziwo anthu omwe adali odziwika mdziko lanu lino amayi adayamba kutitsanzika inde zovuta zimagwa tsiku ndi tsiku anthu namati a zimachitika ndipo pa nthawiyi anthu adanena kuti mzimu wawo uuse mu mtendere komatu ichi chidali chiyambi chabe mayi Mawu amenewa oti mzimu wawo uuse mu mtendere samachoka pakamwa pa ana anu mayi. Tidafika pa 10 Juni, tsiku lomwe silidzaiwalika. Zidayamba ngati nchezera chabe kuti ndege yasowa. Koma mmene nthawi idadutsa, mitima ya ana anu idali yodzadza ndi chisoni, nkhawa pamene ena mwa ana anu adali kusakasaka ndegeyi mu nkhalango yomwe pa nthawiyo idali mu mdima wachifunga ena adali kupemphera ndi zomwe akadatha kuchita mayi ana anu ambiri sitidagone kuyembekezera uthenga wabwino koma kudacha opanda mthenga uliwonse pamene dzuwa lidafika pa liwombo ndi pamene tidaudzidwa uthenga wachisoni ndege yomwe mudakwera anthu asanu ndi anayi yapezeka koma palibe ndi mmodzi yemwe amene wapulumuka kuyambira tsiku limeneli zinthu zomwe sizidali kuyenda bwino kale zidapitirira kuyipa ndi nkhani yayitali amayi ndiloleni kuti ndilekere pomwepa chifukwa kuti ndikuwuzeni chilichonse kutichera pano mayi mwezi umenewo omwe muchingerezi amati juni udali mwezi wautali kwambiri ambiri adalakalaka kuti kukadakhala kotheka mweziwo kunali bwino kuudumpha mchakachi koma adali maloto achumba zovuta zidapitirira kutigwera pafupipafupi mu mwezi umenewu komanso mu chakachi taluza azisangalutso azitsogoleri a mipingo ana akuluakulu akuluakulu ena a dziko ndi ena ambiri mizimu yawo iwuse mumtendere mwina mayi mukhoza kudabwa bwanji ukundiuza mauthenga achisoni okhaokha mayi zabwinonso zidali kuchitika ndithu zili kuchitikanso Koma zomwe zinachuluka ndi zachisonizi. Ndikufunitsitsa nditanena zosangalatsa koma ndisadatero ndati ndikambekoso za anthu ena omwe adatisiya pa ngozi zosiyanasiyana. Ana anufe mayi sitichedwa kuyiwala koma ngozi yomwe galimoto idapsa ku Kasungu sitidzayiwala. M'mwezi wa August ndi September galimoto zambiri zidapsa. Tingothokoza kuti ena amatuluka amoyo ndithu koma kwa onse amene adatisiya mizimu yawo iwuse mu mtendere o oh, mayi zinthu zodabwitsanso zochitika mu dziko lanuli mu nkhani zina dera lina mu mzinda wa lilongwe apolisi adamanga munthu wina yemwe adanamiza anthu kuti adali mfumu imene idafa kalekale moti zidafika poti bamboyo ankakhala malo amodzi ndi mkazi wa mfumuyo tilidi m'matsiku osiriza posakhalitsa panso ku dera lina mu mzinda wa blantyre bambo winanso amene adafa kalekale watulukira poyera akuti komwe amasungidwako kuli njala samampatsa chakudya pamodzi ndi gulu lina amayi njalatu yafika paliponse moti ana anu ena adayamba kudya chitedze zovuta zili apo zabwino zachitikanso monga msungwana uja amakankha chikopa tabitha adali pa mndandanda wa asungwana odziwa kukankha chikopa pa dziko lonse lapansi nayenso mchemwali wake temwa adali kutimvetsa kukoma mchakachi zilipo zambiri ndithu zina ana anu amene amakonda kukhala m'masamba a mchezo alemba okha mu bokosi lothirira ndemanga ndikawawerengera kalatayi zabwino zina ndi maukwati amayi Ayi ndithu mpunga wa nyama wadyedwa ndipo Fanta wamwedwa chaka chino. Komabe ngakhale ena amakondwerera kulowa m'banja akuchita zinkhoswe, ena akutuluka mu chakachi ndi mitima yosweka. Paja amati mwayi sugwera aliyense. Oh, chinanso mayi, ana anu Chichewa chija adayamba kuchisintha kuno. Tikumalephera kutchula mawu ena omwe poyamba adali abwinobwino kuopa kutukwana. Mayi ana anu afikapo. Pomaliza mayi ndati ndikuyamikireni. mayi malawi ndinu opirira ndiyeso ana anufe tidatengera inuyo pamene tikukalowa mchaka chatsopano cha 2025 tipempha namalenga tisamalire tonse lero monga tsiku lotsiriza anthu amakondwerera kwambiri zochitika zimakhala zambiri tikupempha chitetezo cha namalenga Komanso tipempha mgwirizano pakati pathu komanso mtendere, nzeru ndinso mphamvu. Mphamvu zomwe zikatichititse kukhala olimbikira kupeza kangachepe kothandizira m'makomo mwathu kuti tisamakhale ndi njala. Komanso osaiwala chikondi pakati pathu ndinso umodzi. Monga muja anenera, mu umodzi muli mphamvu. Ndatha ine m'modzi mwa ana anu. Zikomo.